Right, Dia daoibh, conas tá sibh? Táimid chun labhairt faoi chaibidil seacht anois, so Bóthar mo Leasa. An t-ainm atá ar an gcaibidil seo ná saghas The Road to my, tá cúpla slí chun leas a mhíniú, like leasa it means welfare, benefit, wellbeing, goodness, rud éigin mar sin. So I guess he's kind of saying it's the road that set him on the track of life, kind of. Um, so an rud atá tábhachtach anseo, see this thing here, Coláiste Ullmhúcháin, sin tábhachtach, because that's where his mother wanted him to go. So bhí fonn ar a mháthair go mbeadh sé ina mhúinteoir. So you need a bit of modh coinníollach here. She wanted that he would be a múinteoir, go mbeadh sé ina mhúinteoir you know the way you say ba mhaith liom a bheith i mo something so she wanted him to be in his teacher um so an rud air sin seo theastaigh ó thuismitheoirí go léir theastaigh ó na tuismitheoirí go léir ag an am sin múinteoirí a dhéanamh dá gclann bhí súil ag mo thuismitheoirí go ndéanfainn an scrúdú a thabharfadh isteach go dtí an coláiste ullmhúcháin mé dúirt sí liom go mbeadh mo lá oibre curtha díom ag a trí a chlog ok so an rud a bhí ann his máthair wanted him to be a múinteoir because it was kind of easy bhí sé bog kind of a soft job bhí sé saghas éasca it was kind of maybe a bit harsh but if you, I suppose it is éasca if you compare it to farming every single day of the year and all that and you know, obair chrua atá ann so cheap sé go mbeadh post maith aige dá mbeadh sé ag múineadh. Alright, so anseo he said go mbeadh an, an lá scoile curtha díom ag eh, curtha de ag a trí a chlog go mbeinn in ann léine bhán agus tie a chaitheamh so that was kind of a big deal for them. In a world where everyone's a farmer it's kind of nice that he'd be the one wearing a a white shirt and a tie and if you remember back to the radio thing bhí dhá raidió sa pharóiste ceann ag Mike agus ceann ag an an múinteoir. Bhíodh siad i gcónaí ag cur brú orm mo cheachtanna a dhéanamh em is é an rud a bhíodh ar siúl agamsa sa seomra ná an bosca a sheinm so here this guy's only playing the bosca ceoil when his mom said do your lessons. Ó a Mhuire bhrisfeadh sé mo chroí agus mo shláinte dá mbeadh orm sé bliana a chaitheamh i mbun na leabhar. Lig mé orm go raibh mé ag obair go dian nuair a chuir mo mháthair ceist orm conas d'éirigh liom sa scrúdú. Dúirt mé léi go raibh an scrúdú ní ba dheacra an bhliain sin ná mar a bhí riamh roimhe sin. I'm sure some of you, maybe if you came out of your Junior Cert Exam and you'd kind of feel like you flunked it, you might have said, oh well it just was the hardest Junior Cert Exam ever, ever. So that's what I told his mom, that um, that it was the hardest exam for that year. They do an exam to get into the Coláiste Ullmhúcháin just days before the, the CAO.

Bhí mé an-sásta leis an bhfreagra sin uaithi agus shíl mé go mbeadh deireadh leis an argóint So great, mom's giving out about the teachers, that'll be the end of the argument. Dúirt sí liom ansin a bheith ag ullmhú le dul go dtí go Ceardscoil an Daingin so tá seo an-thábhachtach chomh maith that you know the name of his school, Ceardscoil so ceard is a trade so it's the trade school in Dingle, what he's called the Tech. Bhain sé geit asam. Dúirt mé léi nach raibh suim dá laghad agam sna leabhair agus go raibh sé i gceist agam dul ag obair d'fheirmeoir éigin, so his plan was to go work for a farmer but she wanted him to go to the the scoil. So d'éirigh sé an-chrosta nuair théadh rud isteach i gceann mo mháthar, ba rídheacair é a chur amach. So if something went into his mum's head, very hard to put it out again. Dúirt sí liom go mbeinn i mo sclábhaí sclúiste nó mo spailpín fánach. Dúirt mé léi go mbeadh. sé chomh maith agam mé féin a chaitheamh le haill nó a bheith ag foghlaim ráiméise So he's a little dramatic here, he says I might as well throw myself off a cliff than be learning this rubbish But his mom said, no, you've got to go into the Tech. Tamall ina dhiaidh sin, chuir mé ceist ar bhuachaill, d'inis sé liom nach raibh an cheardscoil chomh dona is a cheap mé. He said, it's not too bad. Ní raibh mórán béime ar na leabhair agus bheinn in ann siúinéireacht a fhoghlaim. So seo siúinéireacht is uh, carpentry. He'd be able to learn carpentry. He said, okay, maybe we'll go to this Tech. Ghéill mé do chaint mo mháthar, so I surrendered to the talk of my mother, tuiseal ginideach of máthair loses the I, mar sin, agus gheall mé go mbainfinn triail as an gceardscoil ar feadh bliana, I said okay, one year I'll give the thing a go. Bhí mé ceithre bliana déag d'aois ag an am. Sheas mé ar barr bhóithrín an Mhúscraí go dtí go dtiocfadh carr taistil. Tar éis tamaill tháinig seana-bhaingear, so you can see a bit of the stair sóisialta here, em, he's out in, in the place where he used live, out west of Dingle. He's like, I'll just stand on the road there and wait for something to come along to pick me up, whereas nowadays you probably wouldn't go out on a road and just hope somebody will pick you up. So this Shannon Vanger came along and picked her up and he said, are you going to the tech? So off they went. Lé mé isteach sa seanna chár Meiriceánach. Sílim gur buic a bhí ann agus suíocháin breise inti agus í déanta as adhmad. All right, so they're heading off over the fields. Uh, bhí difríocht mhór idir an céirdscoil agus an tanascoil. So this is a bunscoil and that's the céirdscoil. So he's just telling us the difference. Cad iad na difríochtaí a bhí ann? Bhí bínsí breátha adhmaid sa seomra ranga agus bosca lán d'uirlisí siúinéara ceangailte de gach bínse so tá déanamh cur síos of the little, em, carpentry things that were tied to every bench. Cuireadh na cailíní isteach i seomra leo féin. Nuair a bhíomar inár suí tháinig beirt fhear, bhuaileamar le Tomás Ó Cofaigh, an príomhoide, agus d'inis sé dúinn go mbeadh Gaeilge, Béarla is Mata á mhúineadh aige féin. Bheadh adhmadóireacht agus líníocht meicniúil á mhúineadh ag.

So we have started here, group teastas, then infra ceathair, ok, tá bóna. So sin, bhí ar síle bhéing am lóin, chuamar eh, suas sráid an Churraoin, chuir leaid ceist orainn, so bit of start sóisialta anseo. They all went off for a smoke at small, at lunchtime, em, which you probably wouldn't be doing these days, hopefully. and they went into this guy Maidhcín Fuacht, so another Maidhc Níorbh fhios agam cérbh é féin, níorbh fhada gur tháinig athrú ar an scéal, so he said, do you know this guy Maidhcín Fuacht? and he said, no, I don't know, he said, well, it wasn't long till I got to know Maidhc. Tamall anuas ón séipéal chasamar isteach doras tí. Bhí fear beag taobh thiar den chuntar agus é ag deisiú bróige. Bhí ar a laghad, it's all about shoes, and they had Woodbines the cigarettes and then he gave them a cigarette and then bhí siad ag caitheamh le chéile um deir Maois cluiche cada so cod is peil the main things of this uh chapter is mom wanted him to be a teacher he went into the Caird School then he had some toitíní anseo le Maidhcín Fuacht and then a lot of peil there's like three pages of peil I think ba léir go bhfuin sé an-taitneamh as cuid achta na ndaoine óga oh so we're still with Maidhcín here um that this other Mike, the smoking Mike, liked hanging out with young people. Théimís go minic go dtí an siopa an ghréasaí ina dhiaidh sin. Bhíodh leathlá sa Daingean Déardaoin. D'imrímis cluiche caide i bPáirc an Ághasaigh an lá sin, deichniúr ar gach taobh agus sub ar an taobhlíne. Bhíodh Mícheál Ó hIarnáin ina mholtóir againn. Bhainimís an-sult as Mícheál mar bhí Gaeilge Chonamara aige. Ní raibh aon trácht ar Raidió na Gaeltachta an am sin. B'ait linn Gaeilge a chloisteáil. Ok, so this is Mike an adhmaid, the múinteoir. He's from Conamara and they thought it was hilarious that he had Gaeilge Chonamara cos when you've no radio, there was no Radio na Gaeltachta so you don't get to hear these lads from Conamara kind so they just thought it was great crack that he had a different Irish. Bhí Micheál Ó sásta le caighdeán na caide, he said the standard of Irish, or sorry, the standard of football, agus bhí súil aige go mbeadh foireann ag an gceird scoil do shraith an chontae an bhliain i ndiaidh sin. Laistigh de chúpla mí bhí mé ag baint taitneamh as an scoil, he's enjoying the school now. Bhí mé ag obair le mo lámha trí lá sa tseachtain agus thaitin sé go mór liom. Bhí feabhas ag teacht ar mo chuid líníochta agus mo chuid matamaitice so líníocht is when you draw that, that subject where you draw the lines. Bhí dream deas scoláire sa scoil agus thug scoil misneach dúinn tabhairt ar an saol mór, so gave me a little bit of courage to take on the big world. So another thing is this rásanna naomhóg, a naomhóg is one of these little boats, tá sé mar sin, you might see them on the Lee agus tá siad dubh and then bíonn daoine istigh iontu and they have these weird paddles with no fat bit at the end um so bhí sé ag déanamh na rudaí sin. That was the the rásanna naomhóg ar siúl sa Daingean ag an am. Bhíodh ár múinteoir adhmadóireachta ag iomramh curachaí ina chontae dúchais féin. So this is the same múinteoir, this múinteoir adhmadóireachta, same guy who was doing a bit of peil. was also the múinteoir for the rámhaíocht. Níor dheacair dúinn a chur ina luí air gur cheart don cheardscoil criú naomhóige fé hocht déag a chur le chéile, so they put a team together. Fuaireamar iasacht naomhóg iascaigh ón bhfear sa teach solais. Ba dheacair an bád seo a choimeád díreach nuair a bhíodh aon leoithne is a is a puff of wind, any wind there and you couldn't keep it in a straight line. Dúirt fear na Gaillimhe, that's Mike an Adhmaid, linn go ndéanfadh an bád trom maitheas dár ngéaga agus dár gcosa, so it'll do good for your your géaga, your your limbs. Dúirt sé dá n-éireodh go maith linn sa rás go ndéanfaimis naomhóg rásaíochta sa scoil mar chuid den churaclam. Idir an dá linn fuair múinteoir iasacht naomhóg rásaíochta ó Mhurt O'Leary thíos sa Leitriúch. Bhíomar ag traenáil ar feadh cúpla mí sa tseana naomhóg so he said if you're good we'll make one of these naomhóga things in the woodwork class. Faoi dheireadh tháinig an lá mór. Lá ceobhránach a bhí ann, it's kind of a misty day, an 7ú lá de Bhealtaine 1957. Bhí an fharraige garbh a dhóthain. so they're now out on the river, out on the the sea, with their the naomhóg they borrowed, an crú a bhí againn ná na daoine sin, thug an naomhóg dúinn, thug sé an naomhóg dúinn, dúirt sé linn a bheith cúramach agus go raibh sé guagach, like windy, stripeálamar go dtí an bhásta, amach linn, chun taithí a fháil sa bhád, bhí sí deas éadrom, d'imigh sí soir san oiread uainn. Ar deireadh thiar glaodh orainn sa rás, so this is their first race, cúig cinn de naomhóga a bhí ag glacadh páirte, scaoileadh an piléar, that's what they shot the gun, bhí an rás ar siúl, bhí cóir na gaoithe againn, amach go dtí an chéad bhaoi. B'fhearr linn gan é a bheith mar sin mar ní raibh taithí againn ar bhád beag a láimhseáil. Bhíomar go mór chun deiridh so they're at the back of this race. Nuair a chasamar bhí orainn dul díreach i gcoinne na gaoithe, so they're against the wind now on the way home. Níl sé deacair dul i gcoinne na gaoithe mar is eol d'aon bhádóir, is he joking? Níl sé deacair, it's not hard to go against the wind.

go dtí an Daingean ar na rothair Dé Sathairn ionas go bhféadfaimis an obair a chríochnú go tapa so this Mike's gone from hating school, now he's turning up on a Saturday to fix his boat Bhí an craiceann ar an mbád roimh Nollaig 57 so the skin was put on the boat, the black stuff at the outside Bhí seanuncail de Pháraic Mac Mathúna ag faire orainn an lá chuireamar ar an uisce í Bhí seanataithí aige sin ar an rásaíocht Chuireamar ceist air ar cheap sé go raibh an bád nua go maith chun rásaíochta. Ní déarfainn go bhfuil, ar seisean, mar tá sí ag tarraingt an iomad uisce ina dhiaidh, so a bit of greann here I suppose, they said to this guy, do you think our boat's good? And he said, no, no it's not, because it's pulling in too much water at the back. Chuir sin olc orainn ach níor ghéilleamar dá chuid cainte, so géill, as we had earlier with the máthair, is to yield. They were not yielding to his talk. Chaitheamar tamall fada ag traenáil agus ghlacamar páirt i rás na Fianaite arís. Tháinamar isteach chun deiridh an lá ar fad an uair sin, so they lost, they were totally at the end the last time. Ba ansin a ghéilleamar do chaint an tseana-dhuine. Níor thógamar an bád sin amach arís. Deirtear gur cheannaigh iascaire éigin i gCeann Trá ina dhiaidh é, í, ina dhiaidh í. Chuala mé daoine ag rá go ndúirt an t-iascaire céanna gurbh í an naomhóg ba shocra a bhí riamh ag iascach aige í.

Bhí duine amháin den dá shub go maith chun breith ar an gcaid ach ní fhéadfadh, hello, ní fhéadfadh sé í a chiceáil i gceart in aon chor. Maidir leis an sub eile, so he just complained about the subs, one guy could catch it but he couldn't kick it and the other guy had giorra radhairce he had um well he couldn't see without the glasses, he was short-sighted. Bhí an fhoireann réasúnta maith áfach agus sinn traenáilte go maith ag Mike an Adhmaid, see Mike is becoming a bit of a laoch here, He's involved in everything. I gcoinne Oileán Chiarraí so Kerry Island was their first match, céad cluiche a chuamar go Oileán Chiarraí ar an mbus an lá fliuch geimhridh. Thug Mike an Adhmaid óráid dúinn agus sinn ar an aistear fada sin, so on the long trip he gave them a bit of a speech. Nuair a, oh man, go back, go raibh mé.

Mac Uí Dáil is likes to name people ok just gonna skip all the names shéid an moltóir an fhliúit so the flute means that the the whistle agus chuir sé tús leis an gcluiche. Bhíomar ag imirt i gcoinne na gaoithe sa chéad leath playing against the wind níorbh fhada go raibh Páraic Ó Sé agus duine de thosaithe na foirne eile ag rith i ndiaidh na caide. Leagadh an buachaill eile anuas ar a bhéal agus ar a fhiacla sa phluda ok he's just describing a man fell over ghlan Páraic an chaid amach go lár na páirce. Bhí eagla ar an leaid eile dul in aice le. aice na caide ina dhiaidh sin agus lig traenáil Ineall Chiarraí béic as, 'Are you afraid of him? Keep up with him, he won't bite you'. Thug Maigh Chonaire freagra tapa air, 'Are you sure he's not one of the teachers, I swear he's been shaving for the last seven years. So you get the idea that they're, you know, they're big, big Kerrymen. Bhí sé préachta leis an bhfuacht idir sin agus an sos. Bhí mé, 'So he's the, so she's the void, he's the goalie. And he's saying, I, he was, he was cold, so that means they were playing well. Mar níor tháinig an chaid i mo threo in aon chor. D'iarr mé ar an traenálaí ligean dom teacht amach as an mbáide, 'So they've a special word for a goal, There are always my buttons. Báide ansin sa dara leath lig sé orm, lig sé liom imirt sna tosaithe so cos he was cold said go out there now and play in the forwards. Bhuamar an cluiche cúig cúig déag i gcoinne náid, dó. Ar an mbealach abhaile d'inis an traenálaí dúinn gurbh iad Oileán Chiarraí an fhoireann ba mheasa sa chontae so just as they were celebrating he said, by the way they're the worst in the country, in the county. Ná tagadh aon cheann ataithe so no swollen heads yet. Trí seachtaine ina dhiaidh sin chuamar go dtí an Corrán don chluiche leathcheannais so up in that place for the semi final. Ní raibh aon deacracht againn an cluiche seo a bhuachan ach oiread. Bhuaigh An Tóchar an cluiche leathcheannais eile i gcoinne Cheardscoil Trá Lí. Bhíomar sa chraobh so now they're in the final. Bheadh an final ar siúl i gceann coicíse i bPáirc an Ághasaigh that's their spot. Chualamar go raibh foireann an Tóchar á dtraenáil ag Bobby Buckley, duine de pheileadóirí Chiarraí so one of the footballers from Kerry were training the other gang. Bhíomar buartha mar chualamar é sin ach, nuair a chualamar é sin, ach dúirt Mike an Adhmaid linn muna raibh an, an stuif sna buachaillí féin an mhór, nár mhór an difríocht a dhéanfadh an traenálaí said if they don't have, if they're not good players it doesn't matter who's training them. Domhnach breá i dtosach na Bealtaine bhí an final ar siúl. Bhí snaidhmeanna i mo bholg so he's getting all neirbhíseach here an oíche roimhe sin. ag imirt i sraith Okay, which was on board, I can't see it. Mar sin, bheartaíomar gléasta in ainmhithe an Bhíorsaigh amach leis na foirne ar an bpáirc. Thug mé fé ndeara go raibh fir bhreátha láidre ag imirt don Tóchar. Bhí a fhios agam nach mbeadh aon fhuacht sa bháide inniu agam so I thought, I'm not going to be cold in the goals now today, 'cause they're good and big. Bhuaigh An Tóchar iompú na pingine, so they won the toss. D'imir siad i gcoinne na gaoithe. Thug Mike fé deara go raibh beirt fhear mhór i lár na páirce. Ghlaoigh sé ar Mhaidhcín Dó le All these Okay, this is like. football talk. Chomh luath is a tháinig a chaitheadh an caid isteach leag sé What's happening here? Bhuail an caid ucht an lán chúil agus d'éirigh le Jim Choráilí breith uirthi agus í a chur isteach i gcúinne chlé an bháide so just a long description of an an peil cad a bhí ann it went into the left corner of the goal. Leanamar linn ag cur brú ar an dTóchar agus bhí trí bháide agus naoi bpointe ag foireann an Daingin. Ag an sos ambasa bhí Mikey Naimed lán sásta linn so this is the traenálaí really happy. Nuair a bhí an dara leith ar siúl bhí Bobby Buckley ag rith síos suas an líne. Nach breá an Béarla atá aige so you see here these lads don't speak a whole lot of English they're like isn't it great he speaks such wonderful English arsa mise le Caoimhín Ó Fearaíl. Lig sé béic as Put Kirby midfield, you're beaten there and for Christ sake get your act together. Tháinig athrú mór ar an gcluiche nuair a bhí Kirby i lár na páirce. Bhí mise gnóthach sa bháide anois. Tháinig an chaid i mo threo. Rith mé i gcoinne ina coinne agus mo dhorn dúnta agam, so, bit of ground here, he's like, I just ran for the ball, closed his fists. Thosaigh duine de mhuintir an Tóchair ag rith i mo choinne. Bhuail an dá cholainn i gcoinne a chéile. Leagadh mé ar an talamh, so, poor Mike's on the ground. Nuair a d'oscail mé mo shúile, Bhí fear mór trom ina luí orm. Gabh anuas orm a stail arsa mise, so he says this as Gaeilge and then the guy, other guy goes, I don't know what you said but you have a knee as sharp and as hard as a pickaxe. Nuair a d'éirigh an fear eile bhí greim aige ar a chromán, bhíodh sé de nós agamsa i gcónaí mo ghlúine a bheith romham amach nuair a bheinn ag dul in airde ag triall ar an gcaid so he put his knees out when he was jumping. Nuair nach raibh ach 20 nóimeat fágtha, sa chluiche fuair an Tóchar ana-bháide, so ana before a word can mean really good as well, they got a really good goal. Ina dhiaidh sin thosaigh foireann an Daingin ag titim as a chéile, bhí Tóchar ag ngiorracht dhá phointe so two points between the teams getting exciting. Dúirt Maidhc leis na tosaithe cabhr what am I missing a bit here? cabhrú as well cabhrú leis na cúlaithe. Bhuail dream an Tóchar an polla dhá uair, they hit the side thing twice. Bhí áthas an domhain orainn nuair a cuireadh deireadh leis an gcluiche so they're delighted when it was ended because they were two points ahead. Bhí craobh an chontae buaite againn, bhí ceiliúr iontach againn ina dhiaidh sin, béile mór agus bronnadh na mbonn, so this is the thing where they give the medals. Bhí group teastas againn mí ina dhiaidh sin agus d'éirigh le gach duine againn sa scrúdú. B'in, ba iad sin an dá bhliain ab fhearr a chuir mé isteach riamh. Chuir siad ar bhóthar mo leasa mé. Ok, sin deireadh leis an gcaibidil sin. An t-aon rud gur féidir smaoineamh air anois ná gur go rabhadar go maith ag an bpeil. Ní raibh siad go maith ag an rámhaíocht, rámhaíocht would be our greann thing but it also works as a caitheamh aimsire and siamsaíocht, gach rud mar sin. Peil, you don't need to have all that info a bhí acu ansin but bí cinnte go dtuigeann tú cúpla rud. And I've lost my buttons again. buttons ok all I'm trying to write is the people we need Mike an Adhmaid bí cinnte go bhfuil Mike an Adhmaid ar eolas agaibh there he is tá sé ana-thábhachtach Maidhcín Fuacht was a cigarette guy Tomás Ó Chofaigh was just he was the príomhoide máthair Mhaidhc tá sé ana-thábhachtach obviously Mike tá sé tábhachtach chomh maith then all these people but you don't need all those ainmneacha you need to know there was rás naomhóg comórtas peile agus an brú óna mháthair sin tábhachtach chomh maith gur chuir an mháthair brú air dul go dtí an cheardscoil and then just at the end I suppose it's important that the whole point of going to the ceardscoil is to get an education and this is all he mentioned here about the oideachas